moni ndine jaki nde nkhani zake zachabe eti kulingalira kuti olo kulirako makolo azilira bwanji eti nkhani yake ndikunena za diogo jota football player wa ku portugal komanso forward wa liverpool amene wamwalira pa ngozi uh, diogo anabadwa mu chaka cha 1996 and Anabadwira ku Portugal ndi nzika ya ku Portugal. Mnyamata odziwa kusewera mpira amene mumasapota Liverpool mukumutani mukumudziwa wa ma tricks ake osati zamasewera ayi. Nde akuti anali ofatsa kwambiri komanso anapezeka kuti anachoka ku Portugal anapangidwa sign ndi Wolverhampton ku U- ku UK. nde atajoina wolverhampton timu imayenda bwino mpaka nayo kumalowa nawo mu ma premier league achoka pamenepo mu chaka cha 2020 liverpool fc inalipira 40 million pounds kuti imutenge ajoine liverpool anajoina liverpool and since then zakhala zikutani zikuyenda wakhala on the rise nenoti zakhala you know zimayenda amatha mpira eh, he was a akuti a great team member onena kuti anthu amadziwa kunena kuti a diogo akakhalapo zinthu zichitika ndithu eti moti chaka chomwe chino awina premier league a liverpool eti chaka chomwe chino portugal yawinanso uefa champions league komanso apezeka kuti wabereka mwana ali ndi mwana wakhanda chaka chomwe chino wapezeka kuti wapanga ukwati and anapanga ukwati pa 22 June zikuoneka kuti zinthu zimayenda everything was on the up and up eti ndiye tsoka ndiloopsa kwambiri eti wapanga ukwati pa 22 June anali ku Spain ku Spain ko anali ndi brother wake atengana pakati pa usiku akuti Diogo anavulala anavulala nthiti pakanthawi akusewera mpira nde anali ndi surgery anamupanga operate, operation inali ya mma lungs nde akuti anamupanga advise kuti asakwere kaye ndege yi chifukwa cha operation yakeyo nde chifukwa choti anamuuza kuti asakwere ndege anali pa ulendo amachoka kumene analiko anali ku Spain amapita mu mzinda wina akuti ku Santander ku Spain komweko komwe amafuna kuti akakwere ferry kuti abwerere ku UK koma anali mu dera lotchedwa Zamora ku Spain Ali m'galimoto, anakwera Lamborghini yawo, galimoto yabwino, akuyenda cha ku Zamorako, akuti amapanga overtake galimoto. Ndiye pochita overtake paja, papezeka kuti tayala la kumbuyo langophulika ndikuchokapo, eti lafwamphuka kukagwera uko. Ndiye pochoka tayala, nawonso galimoto yatani, yachoka munsewu kukagwera kumbali, kugudubuka ndikuphulika nthawi yomweyo. Akutinso panalibenso za chance of survival. Anali iyeyo. Diogo ndi brother wake, Andre Filipe. Andre anali ndi zaka 26 ndipo Andre anali oti nayenso ndi footballer otinso nayenso zimayenda eti. Of course sanali as talented as Diogo komabe onse onena kuti a anyamata akutani akupanga zakupsyawa and just like that. moyo wake wathera patipo wathera pamenepo ndi zoopsa kwambiri pena imfa kuti munthu umafera pena nthawi zina njira yomwe kuti umayidusa nthawi zonse koma zachita devastate ya zachita devastate dziko apanopo aliyense akukamba za ngozi imeneyoyo eti kunena kuti munthu onena kuti msangalatso katswiri pa zinthu zake watani wamwalira wasiya ana atatu and ngozi yapangika 24 hours within 24 hours atachita post video ya ukwati wake eti yochita kusangalatsa mmene ukwati unabebera mkazi wake Rute akuti wakhala naye dzaka 13 chibwenzi nayamba akadali tiana akulira limodzi kuberekerana ana mpakana wa, mwana wachitatu kwa- wakhandakhanda kuna kuti zinthu zooneka kuti chilichonse chititani chili on the up and up everything is just working out He, this guy is winning mpamene imfa yakamutani yakamdula moyo ndi kukafera limodzinso ndi brother wake imeneyo nde zomwe zikuchitika ku tinena kuti ku spain koma ku uk anthu ali ndi chisoni kwambiri anali wa liverpool ku portugal ndi munthu wawo ku spainko tingoti worldwide anthu football we follow football worldwide nde ndimangofuna kupereka update ya diogo ndi ngozi yomwe yatani yampangikira zikomo kwambiri